k'aw bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen koɲumandɔn mali kɔnɔ mali kɔkan kɛmɛ ani saba tomi saba FM juru fɛ bamakɔ ani a lamini a b'an sɔrɔ o sɔrɔ sira in kan aw minnu b'an lamɛn bɔlɔlɔ kan o ye trois w arajo ɲɛta point net gam arajo tunein arajo ka fara afrika live kan maa o maa b'a la k'an lamɛn lamɛn cogo o cogo la foli ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma jan na siraw kan sa a b'an sɔrɔ sira min kan o ye kanta media ye facebook kan la ni ala sɔnna ma inshallah i n'a fɔ kununko an tun y'a bila cogo min na ko bi ni ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ an kokura jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan jɛmukan bɛ tali kɛ komini sɛnki mɛri ale ka baarabolo kuradalen ka ɲɛsin mɛri musakaw olu minɛcogo la ayiwa sigida denw na ni ala sɔnna ma kununko Ayiwa tako fɔlɔ o kɛra bi ni ala sɔnna ma tako filanan o bɛna kɛ kununko mɛri ka dankan sabanan n'o ye mɛtiri adama kɔnatɛ ale de tun b'an bolo ka fara cakɛ bonda maa kelen kan bi fana mɛri adama kɔnatɛ ale de b'an bolokɔrɔ bi ka fara jɛkulu maa filanan kan ni ala ka jɛ inshallah aw bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an bɛ kuma di an ka mɛri ma a na fo lase aw ma o kɔfɛ an bɛ don an ka baro kɔnɔ inshallah mɛtiri salamu alekum Kɔnatɛ ayiwa n'a fɔ kununko an ɲɔgɔn sɔrɔ yan baabu kelen min kan n b'a jigi k'a fɔ baabu kelen de don hali n'a sɔrɔ mɔgɔ walima jɛkulu in tɛ jɛkulu kelen ni ala sɔnna a ma an bɛ kuma ɲɛbila d'i ma foli kɔfɛ ɲɛta lamɛnnikɛlaw ye Alihamdulila kanta i ni ce effectivement bamananw ko ten ko kuma fɔko kelen siɲɛ tan ka fisa kuma sugu tan fɔ ye kosɛbɛ n nana tugun o tɛ baasi ye maaya la janko dɔrɔn nakun ye mun ye faamuya ka sɔrɔ a la kosɛbɛ alihamdulila kunun ni n tun y'a mɔgɔw kunbɛn yan bi n y'o de fɔ kunun ni jakite nka an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi n bɛ ala fo k'a barikada ale min sera k' anw kɛnɛya ka na bi don nin kɔnɔ an ka se ka se studio la yen k'o latigɛ an b'a fo k'a barikada ka komini maaw bɛɛ lajɛlen fo kununko an taara ko bi tuguni an nana janko dɔrɔn faamuya ka sɔrɔ numérisation kan ni ala sɔnna ma inshallah ayiwa an balimaw nin tun ye monsieur le maire ale ka kuma ɲɛbila ye bi ni ala sɔnna ma ayiwa an karamɔgɔ an b'i fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de asalamu alekum warahamatulahi wabarakatuhu Aleyikoum salam aw bisimila nahan aw bɛɛ ni wula nba aw ni wula ayiwa i bɛ se k'i tɔgɔ dɔn an'i ka cakɛ bonda ne ye Aba Jakite unhun ne ye Smartex solution ɲɛmɔgɔ de ye unhun an bɛɛ fana bɛ bɔ commune 5 de la unhun an ka du bɛ Badalabugu CMA 1 na Aba Jakite unhun Aba Jakite Ayiwa ni ala sɔnna ma an bɛna se i ma kokura ni ala ka jɛn in sha la ayiwa monsieur le maire y'a fɔ cogo min na kuma fɔ ko caman kuma ɲuman na o ka fisa ni kumalankolon fɔ ko kelen ayiwa kunun ko an y'a bila dakun min na hakilijigin bolo ma mairie ye baara bolo kura min lada i bɛ se ka o ɲɛfɔ laminikɛlaw ye o de k'a fɔ wari minɛcogo mairie commune 5 fɛ yɛlɛma bɛna don o la Ayiwa an b'a fɛ i ka ɲɛbila kuma di maaw ma o kɔnɔna na ni ala sɔnna ma alihamdulila ɛɛ an sera yan bi ni an ka baara tagabolo ye mairie musakaw u bɛ minɛ cogoya Mairie baarakɛlaw la ko k'a kɛcogo yɛlɛma ni fɔlɔ a tun bɛ minɛ bolo la bɛɛ b'a dɔn tasuma ni kɔɔri aa u man ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ kosɛbɛ wari yɛrɛ ye kunko de ye jate minɛlen kɔ i n'a fɔ n y'a fɔ kunun cogo min maa biwolonfila kɛmɛ kɛmɛ sigi la ani kɔjan olu ko ko maliyɛn tɛ sɔn takisi sara ma ani lɛnpo sara ma u ko fana ko takisi ni lɛnpo ni minɛbagaw ko maa tilennenw tɛ ma k'olu ye nson de ye kɔmi an sigilen ko yali nin mɔgɔ nin bɛ la an nan'a ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tuma min na faso jamana a ye sariya bɔ san ba sariya a taamaseere ye fu duuru bi segin ani wolowula ni zuye kalo tile bi saba ni kelen san ba fila tan ni kɔnɔntɔn na ko ka jamana musaka

An nan'a ye k'a fɔ maaw bɛ olu tagabolo don a ka a ɲɛdɔn b'u la a masinw b'u bolo o y'an ja farinya an ka hakilila kɔnɔ ɔ o de kosɔn smartech an n'o ye fɔlɔ jɔ olu ko k'a fɔ u bɛ se ka an ka musaka sɔrɔta ka dɔ fara a kan a minnu fana k'a la a minɛ a minɛbaga a la ko ka bɛɛ tɛ la tagabolo min kɔnɔ ko fɛɛrɛ b' olu bolo alhamdulillah tuma min na an sabatira o kan an nana ni a an ka conseil la conseil alhamdulillah maa bi naani naani a bɛɛ lajɛlen sabatira a kan conseil nin kɛra marisi kalo tile tan ani tile mugan ni kelen ka taa tile bi saba la alors tuma min na an ye mɛriw fana ka hakilila sɔrɔ baara nin a bolodala wa da smartech y'a daminɛ kabini kalo ni tile naani a bɛ kin kɔnɔ ɛɛ NTA ni minnu tun bɛ yan kunun o y'a daminɛ ntɛnɛndon ka pereperelatigɛ kɛ baarada fila don mɛ baara kelen bɛ baara sugu kelen de kɛ ka musaka minɛ la kana sɔrɔ maa bolo ma maga a la karamɔgɔ n bɛ segin a kan nin baara nin a ma na ka maa si kɛlɛ dɔw ko Ka nana k' u bɛna dɔ fara salen kan u bɛna dɔ fara takisiw kan alahu akibaru fɛn tɛ fara salen kan fɛn tɛ fara takisi kan a n'o tɛ sugu ɲɛmɔgɔ dɔ tun ye ni wa ni wulikajɔ kɛ ka caya K'a fɔ ko nin baara bolodalen filɛ mɛri fɛ k'u tɛna sɔn a ma ko ka sababu kɛ ni a kɛra sigifɛn ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara sɔrɔ bɔta kan min bɛna bɔ olu bolo ɛɛ usitazi ko ni mankutu jugu a y'i kɔn yɔrɔ o yɔrɔ la i tɛ bisimila ka ɲɛ yen dɛ mankutu jugu de don o ma fɔ maa si ɲɛ ɛɛ ninnu bɛna ba u ba tumu dɔ de kɔnɔ an ka san o san an bɛ sigi komini sɔrɔda ka bɔ otɛli kunda bitigi kunda arajo kunda sugu kunda garazi kunda baarada bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen jate minɛ i k'a kiimɛ baarada yangan baarada sɔrɔ o bɛ lajɛ i ni min ka kan ni sara ye sigida ye o bɛ jate minɛ k'o da i kun a bɛ fɔ o de ma la fixation des taxes de la commune o baara kɛra o gafe de talen bɛ k'a di baarada ni fila maaw ma u tɛ se ka dɔrɔmɛ fara maa si ka sarata kɔrɔ kan komi u tɛ se ka dɔrɔmɛ bɔ maa si ta la i ni i bɛ hakɛ min sara kɔrɔlen i b'o de sara u ye maa wari minɛ cogo o dɔrɔn voilà min bɛ sara ka kɔrɔ o de o de o de bɛ sara nka wari di cogo dɔrɔn de yɛlɛmana dɔrɔn k'a fɔ fana minnu tun bɛ wari minɛ kɔrɔlen Ko baara ni nali k'a bɛna dankari u ka baara olu yɛrɛ ka baara tagacogo la bɛɛ lajɛlen bɛ to i ɲɔ la i bɛ sara min ta ka kɔrɔlen i b'o de ta i ni hakɛ min ka kan hakɛw bɛɛ bɛ a ɲɔ la e dɔrɔn tagabolo min ye nin ye u bɛna anw kalan a la ka da a kan a dɔnniya t'an na kosɛbɛ an kalannen kɔ a la a ka ca ala fɛ komini bɛna sɔrɔ kɛ min b'a to a bɛ se ka masini yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ jɔnkali la tuma min na n'o sabatira e ninnu bɛ taga de o olu nana dɔrɔn ka anw dɛmɛ Min ka kalan. K'anw dafala an ka baara kɔnɔ n'anw degera ka se Naam. ka se sɔrɔ ka masini bɛɛ lajɛlen sɔrɔ anw yɛrɛ ye olu bi taa de u bɛ meri ni u nana dɔnniya min d'an ma u b'o an ni o ni masiniw to yan olu de bɛ taa O y'a sɔrɔ aw laj aw sera baara kɛ cogo la baara musaka fana sɔrɔla n'o tɛ sugu kɔnɔ maa caman bɛ k'a fɔ walayi a ni tiɲɛ ka jan a ni tiɲɛ ka jan a ma fɔ maa si ye ɛ sugu kɔnɔ N'i y'a mɛn salen minɛli la i bɛ sugu kɔnɔ de o i nana don min sugu de kɔnɔ ni salentala taara sɔrɔ i bɛ yen a bɛ salen de minɛ i la o ye ka kɔrɔ o ye ka kɔrɔ wa o de bɛ to senna hali nin fana la don min i tɛ yen ɛ n'i ka tabali tɛna wari sara ɛ salentala ye juru juru fana t'i la juru t'i la n'i nana don min i b'a sara n'i ma na i t'a sara wa juru t'i la k'o fɔ k'o jɛya bɛɛ lajɛlen ma o ye tabalitigiw ye o ye sugu kɔnɔmaaw de ye minnu bɛ sugu kɔnɔ voilà Ko tabali don o ye tabali ye nka misiye mɛri kuma dɔ la ɛɛ dɔ fana bɛ sugu la ɛɛ tab ale tɛ ta tabali a ta ye magasan ye walima dɔ fana ta ye t- telu kesun ye yala o ni sugu tabalitigi bɛɛ ye bere kelen ye wa ɛɛ o bɛɛ tɛ bere kelen ye a bɛɛ ciimɛ de bɛ yen Unhun, a bɛɛ ciimɛ de bɛ yen unhun, tabalitigiw tulo b'an na feerekɛlaw tulo b'an na i y'a faamu foyi tɛ fara ni si kan ni e bɛ sugu de kɔnɔ i b'i ka nafɛnw feere e de bɛ tan tan sara tile kɔnɔ o bɛ cogo min na i b'o de fana sara mansintigiw de ye tan tan mɛntɛnan minnu bɛ magasanw kɔnɔ ani bitigiw kɔnɔ u b'o kimɛ kelen sara olu ta bɛ boloda san de kɔnɔ n'a diyara i ye don kelen dɔrɔn i bɛna san daminɛ la dɔrɔn k'i ta bɛɛ sara k'i dabɔ i dabɔ kuma na ni e ka sɔrɔ tɛ e pɛrɛmɛ k'o kɛ n'i bɛ se k'a sara cogo min ni kalo fila kalo fila e bɛ se k'a sara kalo saba kalo saba e bɛ se k'a sara walima kalo kalo e bɛ se k'a sara janko dɔrɔn e bɛ kimɛ min sara kɔrɔlen i ka se k'o bɛɛ sara yanni san ka ban laɲini de ye nin de baara taga cogo de ye nin de ni fɛn wɛrɛ fɛn o fɛn fɔra o bɛɛ ye hakililaw jugu de ye alɔri janko dɔrɔn baara nin kana se ka sen sɔrɔ n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an dɛmɛ ni nin sinsinna a ka ca la an bɛ bɔ jɔnya juru de la n y'o de fɔ yan san duuru nin kɔnɔ wari minnu ɲinina kɔfɛ ka na gudɔrɔnw da ka na pan ka ɲɛgɛndingɛw seli n'i y'a musakaw fara ɲɔgɔn kan miliyari fɛn b'a a miliyari tan ani saba kan a tɛ di gansan dɛ dɔ la a tɛ di kuma kɔ kunda dɔw la Ahɔn aw nin de nin de don ka a ka da a ka da a la k'a fɔ anw ka lɛnpo saralen de don an ka maaw ka lɛnpo saralen de don u ka dugudenw ka wari misɛnninw o de fara farala ɲɔgɔn kan ka n'o kɛ k'an bolomadɛmɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ yan dɔnku n b'a fɛ k'o de f'i ye ni nin sabatira ni nin sabatira a ka ca ala fɛ an na se ka gudɔrɔn yɛrɛ da an yɛrɛ ye a ka ca ala fɛ an na se ka pavew da an yɛrɛ ye komini kɔnɔ ka d'a kan a bɛ sɔrɔ a bɛ a bugu a b'a bugu kosɛbɛ ka d'a kan a b'a lakana k'a lakisi k'a labugu a ka ca ala fɛ ɔ n'an y'an sɔgɔ a la alihamudulila an bɛ tabarikala fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ala diyara n'a ye ayiwa monsieur le maire nin kuma ye nin diyara n ye kosɛbɛ eh, bɛɛ b'a dɔn kabini aw ka ekipu nana ni n ma fili 2016 tɛ de ka n'a bila nin wagati nin na eh, komini sɛnki tiɲɛ la eh, ɲɛda kura caman o nana komini kɔnɔna na o dɔ ye sirako ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye o kɔni alihamudulila komini sɛnki bɛ se k'a fɔ ko mɛri amadu ka mɛriya kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛda kura a nana komini kɔnɔna na ayiwa yanni an ka segin nkaani ma an bɛ taa fulakɛ fɛ jate hali bi an bɛ segin i ma e ni mɛri bɛna jɛ ka nin baara in kɛ o de k'a fɔ wari minɛ cogo k'a yɛlɛma ka kɛ ni masin ka sira yanni an ka se mɛri yɛrɛ ma e yɛrɛ ka baara kɛ yɔrɔ in i bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ɲɛna a kan akiina taara don min na ka na se fo i ni mɛri ɲɔgɔn lasɔrɔ don min aw bisimila ye naamu kɔmi i y'a fɔ cogoya min na kuma daminɛ na mhm. an ka yɔrɔ tɔgɔ de ye smart pay mhm. n'a y'o ye yɔrɔ min yɔrɔ mhm. o kɔrɔ o ye wari bolominɛ yɔrɔ ɲuman ye monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na falen min bɛna don kow la o ye wari minɛ cogo la an tɛ wari jɛ minɛ bilen an b'a minɛ électroniquement n'u bɛ min fɔ o kɔrɔ a bɛ wari minnu ci orange money moov sama wave o wari ci sugu ninnu o bɛ sababu di fili kana don kow la o bɛ sababu di jɛya ka se ka ye wari ta sɔrɔ la wari bɛ ta yɔrɔ min na an'a bɛ lase yɔrɔ min na ani mɔgɔ minnu b'a ta a ka se ka na ni jɛya o bɛɛ la an ka baara taabolo ye min ye n k'a ta yan a daminɛ la an bɛ mɛri baarakɛlaw fo fɔlɔ parce que u bɛ baara min na a man nɔgɔ u man ca komini ka bon aw yɛrɛ b'a dɔn komini sɛnki ye komini belebeleba de u man ca u bɛ baara in kɛ a baara in gɛlɛya caman b'a kɔnɔ kosɛbɛ dɔnku an b'u bɛɛ fo fɔlɔ monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na an nali tɛ k'u b'u ka baara la an nali tɛ k'u ka baara n b'a fɔ cogoya min na k'u ka baara ka mɔgɔ wɛrɛ bila u ka baara nɔ na u bɛɛ bɛ to layidu min b'u ni mɛri mɔgɔ cɛ o layiduw bɛɛ bɛ to u nɔ la an nana ka dɔ fara u kan an nana ka na ni baaracogo kura de ye ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan ka dɔ fara u ka baara kɛcogo kan pour que n'an taara don min na fana olu fana ka se ka sankɔrɔta donc an nakun y'o de layidu min b'an ni mɛri cɛ ani commune cɛ o layidu de ye donc an ka baara ye min ye an bɛn'u dɛmɛ fɔlɔ recensement na an ka équipew y'a daminɛ comme monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na an donna kinw kɔnɔ an donna torokɔrɔbugu kɔnɔ an donna quartier mali kɔnɔ an donna sabalibugu kɔnɔ an donna bakɔjikɔrɔnin kɔnɔ an donna bakɔjikɔrɔnin ACI kɔnɔ an donna kalabankura kɔnɔ an donna golf kɔnɔ o kin mɔgɔw bɛɛ bitigitigiw feerekɛlaw u y'an ka mɔgɔw ye u ye smart pay mɔgɔw ye u b'u ye fan bɛɛ fɛ u bɛ na gilet jaune b'u la smart pay sɛbɛnnen b'a kan machine b'u bolo baara in ye mun ye baara tako fɔlɔ ye min ye u bɛ recensement kɛ ka i bɛ feere kɛ yɔrɔ min na i bɛ sɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na o taamaseere ka se ka dɔn mɛri fɛ Donc u b'u ɲininka u ka bitigi ye min ye u bɛ feere sugu minnu kɛ u b'o ta k'o don machine kɔnɔ ka GPS k'a la pour que ka se k'a dɔn i ka bitigi in bɛ yɔrɔ jumɛn pour que n'an bɛ sin i ma don min na an ka se k'i yɔrɔ ye k'i dɔn o b'o don n'i y'o don sisan sa e ka bitigi bɛ barème a bɛ fɔ barème Mɛri y'a fɔ cogoya min na an tɛ se ka dɔ foyi fara i ka taxe sarata kan an tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen fara kan an tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen bɔ a kan mɛriw bɛɛ de b'u tɔgɔ da papiye kan san daminɛ na ka fɔ ka bɛn kɛ ko n'i ye bitigi n'i bɛ nin fɛn sugu in feere i ka taxe kan ka ka kan ni nin wari hakɛ de n'i bɛ feere kɛ n'i bɛ ji feere de kɛ i ka taxe bɛ bɛn nin ma n'i ye otɛli de a bɛ bɛn nin ma N'i ye bazɛn feerela de ye a bɛ bɛn nin ma donc o de b'an bolo o de papier b'an bolo o de bɛ machine kɔnɔ donc i ka bitiki ye min ye n'a y'i ka bitiki tamaseere dɔn i bɛ bɛn ni taxe min ma an b'o de bɔ k'o d'i ma k'o jira i la donc n'an y'i enrôler k'i ka tamaseerew fa. machine bɛ message ci i ma i ka téléphone kan k'a fɔ i ye k'i donna i ka numéro filɛ nin ye i taxe la ɲinan i kan ka nin de sara a wari hakɛ filɛ nin ye o ye maa min ye wari sara ani ma wari sara fɔlɔ n'an y'i ka tamaseere ta a bɛ message ci i ma ka fɔ k'i donna i bɛ smart pay mɔgɔ an y'i dɔn an y'i ka yɔrɔ jateminɛ i ka kan ka min sara i bɛ bɛn ni min ye an b'o envoyer o bɛ ci i ma o b'i bolo i ka téléphone kɔnɔ i lakodɔnna donc sisan n'i parɛlen don i bɛna sarali kɛ sisan i bɛ sarali kɛ électroniquement an bɛ tamaseerew d'i ma orange money o bɛ ni moov min don i b'a sara o fɛ an ka mɔgɔw tɛ warijɛ foyi minɛ i tɛgɛ la donc i b'a sara électroniquement wari bɛ bɔ i yɛrɛ kun a bɛ taa système kɔnɔ a bɛ taa smart pay la a bɛ taa mairie la i b'o sara ye n'i y'o sara an ka machine b'a dɔn a b'a jira i la k'i ye sarali kɛ nin hakɛ bɔra i ka wari la donc o bɛ kɛ an ka base de données kɔnɔ o bɛ kɛ mairie la mairie mɔgɔw b'a ye an b'a ye bɛɛ b'a ye e fana i y'a ci n'i y'a ci orange de fɛ orange bɛ message c'i ma i ko orange money k'i ye wari ci ka da o kan fɛnɛ i bɛ tila ka mairie ka message fɛnɛ sɔrɔ k'an y'a sɔrɔ ko orange mɔgɔw i ye wari min sara orange money la a filɛ an y'a sɔrɔ k'a ta i ka bitigi la i ka wari sarali tɔ tora min ye o fɛnɛ bɛ f'i ye o b'i ka téléphone kɔnɔ o message b'i bolo. kuma o kuma n'a y'i diya o message bɛ se ka c'i ma tuguni et puis a bɛ base kɔnɔ n'i nana mairie la ou bien n'i nana smart pay la parce que an ka bureau filɛ nin mairie fana cour kɔnɔ an bɛ mairie kɔnɔ maire ka bureau sanfɛla la n'a ka di minnu ye fana u bɛ se ka s'an ma an ka bureau bɛ mairie yɛrɛ kɔnɔ yen smart pay bureau bɛ an ka agentw bɛ yen o bɛ sɔrɔ yen don o don o bɛ sɔrɔ yen don o don donc o y'a sarali cogo ye n'o kɛra sigali foyi t'a la parce que gɛlɛya minnu bɛ baara in na ani taxe sara comme i y'a fɔ a bɛ duguma u bɛ se k'a dɔndɔɔni sara n'u y'a dɔndɔɔni sara papiye bɛ sɛbɛn reçu bɛ sɛbɛn u bɛ dɔw sɛbɛn cahier kɔnɔ après u ni agentw bɛ tu ɲɔgɔn na ni e ka reçu tununna e ko k'e y'a sara o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ka gɛlɛn e ko i ye waa kelen sara dɔgɔkun tɛmɛtɔ aa papiye bɛ min e ko papiye tununna ne bolo o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ka gɛlɛn n'a dun bɛ machine kɔnɔ kuma o kuma i b'a bɔ machine kɔnɔ machine b'a f'i ye i ye nin sara reçu tunun t'a la an bɛ bɛn ni dɔw fɛnɛ reçu b'u bolo reçu bɛɛ farafaralen a tɛ se ka kalan o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ye sara kɔrɔlen ye o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ye gɛlɛya ye donc o ko ninnu bɛɛ de nana kɛ an nana ni paiement électronique ye pour que ka siga bɔ a la ka se ka jɛya don wariko in n'a ta yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ni fɛnw na ka hakili sigi di bɛɛ ma e min b'a sara i hakili sigilen don n'i y'a sara a b'i ka machine kɔnɔ tunun ko t'a la papiye fara ko t'a la a b'i bolo kuma bɛɛ kuma bɛɛ fɛ donc an ka baara in y'o de côté wɛrɛ bɛ yen min ka bon kosɛbɛ mairie yɛrɛ ma parce que an bɛ recensement min kɛ an bɛ machine bɛ di mairie mɔgɔw ma n'an ye recensement kɛ mairie mɔgɔw na se k'a dɔn sa aa kalalikɛ yɔrɔ bitigi joli bɛ commune kɔnɔ u b'o bɛɛ dɔn joli bɛ bakɔ jikɔrɔni joli bɛ sabalibugu u b'o dɔn aa mairie yɛrɛ kɔnɔ quincaillerie joli bɛ yen nin quartier kɔnɔ quincaillerie joli bɛ yen bazin feerela joli bɛ yen donc recensement électronique bɛna se ka a kɛ nin bɛɛ de bɛna dɔn yan kosɛbɛ ni information in bɛɛ bɛna dɔn yan et puis sisan sa sanni k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ don n'u sera ka wari minnu sɔrɔ ka na n'o ye mairie bɛ se k'a dɔn ni nin quincaillerie hakɛ bɛ yen nin takisi hakɛ bɛ yen o bɛ bɛn joli ma hali san nata u bɛ se k'a fɔ k'a dɔn a mairie sɔrɔli mairie ka sɔrɔ bɛ se ka kɛ nin hakɛ in ye n'an taara ɲɛfɛ dɔnku baara in bɛɛ dabɔlen bɛ o bɛɛ de kama ɛ anw SmartPay an ni mairie bɛ jɛ k'o baara in de kɛ o système de b'an bolo o masinw de b'an bolo o mɔgɔw de b'an bolo an kɛlen bɛ k'olu de bila terrain kan ka se ka baara in kɛ ayiwa kuma ɲɛna yann'an ka sin ka taa maire ma ɲininkali damadɔw b'i ka kuma in kɔnɔna n b'a fɛ ka minnu tigɛ i la o dɔ ye min ye bataki ci sira ye i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ kasabi b'a bolo baarakɛla fan dɔ mɛ min ye bataki kalanni a tɛ se o la yala weleli bɛ a' ni kiliyanw cɛ wa walasa ka kunnafoni surunya hali bi n t'a dɔn n'i ye ɲininkali faamu wele n'u ma a faamu n min m'an ka message faamu min m'an ka message faamu an ka mɔgɔw bɛ terrain kan agents bɛ yen eh, u b'a ɲɛf'u ye Naamu. u b'a kɛcogo ɲɛf'u ye bon ni an kan bɛ sɛbɛnni kalanni cogo de ma o de ye kuma ye yan bon a bɛ ɲɛf'u ye o ni eh, baara deliko bɛɛ ye kelen ye parce que hali ni reçu papier kun dir'u ma o fana bɛ sɛbɛn tubabukan de la kosɛbɛ donc gɛlɛya kelen in bɛ yen mais reçu électronique b'a kɛ tununni ko t'a la u bɛ se k'a jira bɛɛ la u kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ min bɛ se tubabukan na an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ u b'a kalan ka d'u ma ɛ kɔmi y'a fɔ mairie bɛ yen kuma o kuma n'u taamana ka s'an ma mairie kɔnɔ message bɛ se ka labɔ n'a ka di minnu yɛrɛ papiye bɛ se ka k'a la lɛtiri bɛ se ka k'a la n b'o yɔrɔ fana ɲɛfɔ parce que kin kɔnɔ entreprisebaw bɛ yen bureauw bɛ yen avocatw bɛ yen bureau d'étudew bɛ yen géomètrew bɛ yen grand entreprisew bɛ yen banki yɛrɛ fana bɛ yen olu bɛɛ bɛ takisi sara mɛ bankiw ka takisi sarako ani bitigitigi min bɛ yen ou bien tabalitigi min bɛ yen u saracogo tɛ kelen olu ye entreprisebaw ye mɛ an ka mɔgɔw b'u bɛɛ recensé cogoya kelen na mɛ olu t'a la courrier bɛ kɛ ka taa d'u ma u bɛ se k'a sara sɛki la olu b'a sara sɛki la olu bɛɛ bɛ fana bɛ minɛ n y'a fɔ électronique mɛ sɛki fana bɛ se ka kɛ ka sarali kɛ virement fana bɛ se ka sarali kɛ mɛ fɛn fɛn ye warijɛ an b'o de bɔ a la dɔnku bankiw bɛ an bɛ courrier kɛ k'a di bankiw ma olu bɛ sɛki kɛ k'a sara n'olu y'a sara lɛtiri bɛ se k'a di u ma k'a fɔ k'u y'u ka ɲinan takisi bɛɛ sara Donc contribuable minnu bɛ yen nɔn n'u mago bɛ quittance la o bɛ yen n'u mago bɛ lettre la parce que u bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ u bɛɛ bɛ se ka kɛ o mɛri la n'u nana u bɛɛ bɛ système kɔnɔ k'u y'a sara min yɔrɔ ka gɛlɛn o ye wari sara yɔrɔ ye ani wari sara bɔli yɔrɔ o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye sɔsɔli ka bon yen i ka taxe sara i m'a sara i y'a sara est-ce qu'a sera a yɔrɔ la e ye taxe di mɔgɔ min ma est-ce qu'a taar'a bila mɛri kɛsu kɔnɔ baara in gɛlɛnma yɔrɔ ni baara in sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ ye nin ye nin bɛna se ka sababu kɛ o de bɔ a la n'i y'a sara e b'a dɔn k'e y'a sara wa e min y'a sara i b'a dɔn k'a sera a seyɔrɔ la mɛri kɔnɔ Ayiwa hali bi sarali yɔrɔ la n bɛna na Orange Money ta fan fɛ i y'a fɔ cogo min na misala la ne taara n ka wari sara Orange Money tigi dɔ fɛ n b'a fɛ ka nin bila mɛri ka kɔntu la Orange Money a y'a bila yala a bɛ dɔn k'a fɔ ko ne de taara nin bila wa aw parce que n'an y'i enregistrer an b'i enregistrer n'i ka bitigi tɔgɔ ye an'i ka numéro de téléphone donc n'i ka numéro de téléphone bila dɔrɔn a bɛ taa e ka sarali yɔrɔ la ani mɔgɔ wɛrɛ b'i bolo min bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a sara agent bɛ na n'a ka machine ye o la i ni agent b'a kɛ machine na an k'a kɛ ne b'e ka bitigi kɔnɔ sisan e ko i b'a sara e de ka bitigi don e de tɔgɔ don e ka Orange Money an'e ka téléphone don e tɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen ou bien i dɔgɔnin b'i kɛrɛfɛ o ko k'a b'a ka Orange Money kɛ ka tasi sara porobi t'a la a bɛ peman don mas kɔnɔ a b'a fɔ jɔn min n'a sara o s na a b'o tigi ka s ni muru don peman kɔnɔ e a bɛ peman kɛ mas kɔnɔ dɔnkuc n'i ye peman kɛ o la s la n'i y'a ci a n'o ka ni muru a bɛ don e de kun k'i ka bitigila ke' sara ale bɛ misasi sɔrɔ e fana bɛ misasi sɔrɔ aw fila bɛɛ bɛ misasi sɔrɔ k'a y'a sara i ka bi e min ye bitigitigi e fana bɛ misasi sɔrɔ k'i ka bi wari sara la Ayiwa n bɛ se madame ta fan fɛ ni a y'a sɔrɔ farankali bɛ yen ka fara Jakite ka nin kuma in kan ka d'a kan a y'a fɔ cogo ni wari sarala mɛri aw bɛ bataki sɔrɔ k'a fɔ ko wari sarala nin tigi fɛ n y'a sɔrɔ farankali dɔ bɛ yen farankali bɛ yen a y'a fɔ cogo min nin bɛɛ lajɛlen bɛ ju jɔ kabini recensement an b'o de fɔ u bɛ ka yaala de ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛn tɔgɔ sɛbɛn i tɔgɔ bɛ sɛbɛn ni taamaseere dɔw bi don machine de kɔnɔ tuma o tuma n'i bɛna wari de sara i bɛ wari sara o tagamaseere de la donc a tɛ tunun e min y'a sara a bɛ bɔ e yɛrɛ ka ni telefɔni b'i bolo a bɛ bɔ o de ka ni taamaseere nin ye nin hakɛ ni sara a bɛ minnu y'a minɛ a bɛ bɔ ka masini kɔnɔ ka fɔ ni taamaseere nin y'a sara ɔ ma a seereya ye mɛri mɔgɔ minnu ni pɛrsɛpsɔn minnu ye o lahala kelen de bɛ taa bɛɛ kun ɛɛ a faamuya ma gɛlɛya e kɔntan ni e ye wari ci wari bɛ e ka telefɔni min kɔnɔ nimɔrɔ b'o la kɔdi dɔ b'a la i bɔ ko kɔdi sekerɛ an bɛ jate minɛ o ma dɔrɔn i resansera ni nimɔrɔ min ye o de ye fɛn o fila tɛ yen o ka kɔni fila tɛ o fila tɛ yen dɔnku n'i y'o nimɔrɔ ye wari bilala wari dibaga kɔnɔ f'an k'o de presizɔn di n b'a dira magazɛn kareman de tɔgɔ la o n'a bɛ ka ti nimɔrɔ wɛrɛ c'est-à-dire e nana ne fɛ wariminɛla nana ne fɛ telefɔni tɛ n bolo oke ne yɛrɛ tan tɛ n bolo ka deplase ka taa Orange Money la n b'a fɛ ka taa n ka fɛnkɛ sara oke ni ne bɛ a di maa min ma ne ka lahala nin bɛ taa o de bolo n ka magazɛn nimɔrɔ ye nin a bɛ Bakojikɔrɔni dɔnku o de n'o fɔra a bɛ dɔn dɔrɔn parce que a yɛrɛ sera n'o de mari bɛ faamu kosɛbɛ n'o yɔrɔ faamuyara detayi wɛrɛ bɛ yen f'an k'o de fɔ ɛɛ wari minɛ Kabini kalo nin tile naani an ko a kana minɛ bolo la tugun an filɛ kalo min na walima kalo kura an bɛ kalo min na a kan ka minɛ masini de la f'an k'o presizɔn de di i y'a faamu ɛɛ u bɛ tɔgɔ sɛbɛn ani wari minɛ o don ɲɔgɔn na u taara e fɛ yen e bɛ arajo ɲɛta de la u y'i ka lahalaw bɛɛ sɛbɛn ka nimɔrɔ dɔ di e ma a e ko a mɛri mɔgɔw tɛmɛla ne fɛ yan di ka dɛ u ye joli sara i bɔ e b'o resi bɔ ka di ninnu b'o de ta u nana e fɛ i tɔgɔ sɛbɛnnen kɔfɛ u y'i ɲininka yala i ye san wari sara wa i ko a kabini ɲinan bɔra n ma fɛn sara o la tɔgɔ sɛbɛn ni wari minɛ o bɛ don ɲɔgɔn na n'an y'o pereperelatigɛ kɛ o faamuya o ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakili la o nafa ka bon smartek dɔrɔn tɛ yen mɛri wariminɛlaw ani smartek mɔgɔw u bɛ taa ni ɲɔgɔn de ye u bɛ baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da kan olu de dɔnkɛnɛ de don olu de dɔn don mɛ wari minnu bɛ dira a bɛ di masini de ma tɛ di bolo ma tugun ka jɛ nka o yɛrɛ la an baw bɛ sugu la tan tan in o bɛ di masini ma cogo di tan tan bɛɛ di masini ma cogo min peut-être ja n'o tɛ ne b'o de ɲɛfɔ kun a dɔnniya t'an na a dɔnniya t'an na a fɛɛrɛ t'an bolo an kɔni y'an hakilina de ta maintenant minnu ye mya kɔnɔ olu de ye olu bɛ se k'o dɔn pereperelatigɛ kɛ seulement ka fɔ komini maaw ye jate smartek ale bɛ komini yɔrɔ min o ye torokɔrɔbugu kartiye mali fan kelen bakɔ jikɔrɔnin

Aa fulakɛ ayiwa n'i bɛna don bɛna nɔnɔ ye nana ka ban n'a bɛna dɔ minɛ a bɛna nɔnɔ d'a ma a bɛ se ka nɔnɔ di a fɔra ten an ka tabiya k'an k'o bɔ wari ko ani sinjiya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye karamɔgɔ fɔ badenya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ani furuɲɔgɔnya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye wari yɛrɛ de ko wari dɔrɔn de a y'a faamu kan a bɛ se ka nɔnɔ kɔni d'i ma nɔnɔ kɔni dili t'i bali ka komini bɛ u b'o kin don Tɔrɔkɔrɔbugu karitiye mali fan dɔ sabalibugu bɛɛ lajɛlen bɛɛ lajɛlen bakɔjikɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ani kalabankura fan kelen garantigibugu tu bolo garantigibugu an bɛ garantigibugu jate kalaban fɛ mɛ wala dɔn kalaban fan kelen ni garantigibugu fan kelen i y'a faamu wala dɔn u b'o kin minnu kɔnɔ u n'u ka jama k'u kalifa dugutigi ka dɛmɛ k'o ɲini dugutigi kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin ni baara de u kalifa bɛ dugutigi la cogo min u kalifa bɛ dugudenw na o cogo kelen an yɛrɛ dɔw don wala dɔnku u nalen bɛ ɛɛ ko g kura tɛ bɔ N'an y'a lajɛ an lada de ye nin fɛn o fɛn bɛ na bisigi minnu bɛ ka k'o ta ka bɔ yen sigasiga minnu bɛ marakɛbaga ni maradenw cɛ k'o bɔ yen aa Mansin kɔrɔ ko nafa ka bon sigida kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ni ala sɔnna ma ayiwa jakite an bɛ segin ka na tantan sara yɔrɔ in na an baw bɛ sugu kɔnɔ ni an balimamuso tantan olu b'a sara cogo di mansin fɛ an bɛna o kuma in na o b'an bolo mansin kɔnɔ an ni sugu ɲɛmɔgɔw an ye sigiko kuma caman kɛ dɔn an ni sugu ɲɛmɔgɔw sigira an n'o sigira an ye sansibilizasiyɔnw kɛ an ni dugutigiw sigira an ni sugu ɲɛmɔgɔw sigira an ni kolɛkitifu kɔmɛrisanw an n'olu caman sigira ka kuma an ye kalo damadɔ kɛ o sansibilizasiyɔn na o kuma ɲɛfɔ la puru an ka se ka ɲɔgɔn ye kuma na faamuyali ka se ka kɛ sugu ta ye min ye an ko an b'a daminɛ siradafɛlaw la fɔlɔ yanni sugu mɔgɔw u k'a faamuya a bɛɛ de ye kelen layidu minnu talen don u b'u nɔ la faamuyalibali dɔw tun nana mɛsiye le mɛri y'a ɲɛfɔ daminɛ na foyi tɛ foyi tɛ fara sa kan u ka tan tan sara in b'a nɔ la layidu minnu talen don layiduw bɛɛ b'a nɔ la an bɛna dɔrɔn wari bɛ ta cogoya min na dɔrɔn wari ta yɔrɔ k'o don mansin kɔnɔ o de fɔw ye yann'o cɛ n'an ka sansibilizasiyɔnw daminɛ ani n'an ka resansiman daminɛ an bɛna sugu ta kɛ cogoya min na an b'a daminɛ ni sugu kolɛkitɛriw ye fɔlɔ wari minnu bɛ ta sugu kɔnɔ n'u y'a kolɛkite a bɛ don o mansin kɔnɔ n'an tila olu la an bɛ sɔrɔ ka na ka don sugu yɛrɛ kɔnɔ ka tikɛ ko in lajɛ k'o don o mansin kɔnɔ mɛ kɔmi u ka faamuyali ma se o ma fɔlɔ An y'a fɔ k'an bɛ min kɛ c'est que an bɛ sugu an b'an jɔ fɔlɔ faamuyali ka kɛ an ka bitigidaw ni saradaw an k'olu recensement kɛ fɔlɔ o faamuna kosɛbɛ ayiwa yann'an ka bɔ sugu kɔnɔna na monsieur le maire an b'a fɛ welekan kɛrɛnkɛrɛnnen e fana ye k'o ɲɛsin sugu ɲɛmɔgɔw ma ka da kan waati tɛmɛnenw na sugu ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ eh, bonyana nin ko in na kosɛbɛ k'a fɔ ko ni nin sarasira kura in nana ko a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ de fara eh, olu ka sarata musaka kan yala ni maa min ko k'i y'a wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila u ma yaasa u bɛ se ka suguladenw lafaamu cogo min na e ka welekan bɛ kɛ jumɛn alihamudulila o t'i wele ka diya ye o mhm. k'a f'u ye dɔrɔn mhm. sugumɔgɔw mhm. an faw n'an baw n'an denw n'an dɔgɔw de bɛ yen ɛɛ an y'a f'u ye k'a fɔ faamuyalibaliya don u ma faamu de k'a ɲɛf'u ye ka ɲɛ u tija b ba anw na kɛrɛnkɛrɛnnen ne b'o de f'u ye ɛɛ n'u mago bɛ n la waati o waati hali sugu kɔnɔ n'u bɛ se k'u ka sugudenw fara ɲɔgɔn kan sugu kɔnɔ ka ci bila ne ma ne de bɛ na ka na ɲɛf'u ye de ne dalen b'a kan k'a fɔ u ma faamu de ɛɛ sugu musaka minɛli o bɛ kɛla don o don mɛ n'i nana o ni sugu dilanni ta ka don ɲɔgɔn na o tɛ kelen ye dɛ o cɛ ka jan f'u k'o de faamu n'i ye maa ɲɛmaa ye maa ɲɛmaa ye dannamaa de ye dannamaa i bɛ mun ye i bɛ mun mɛn naamu i b'o lase i kɔmɔgɔw de ma kosɛbɛ a ma fɔ maa si ɲɛ ko ni lahala mana na ko fɛn bɛ fara saalen kan a ma fɔ maa si ɲɛ a ma fɔ maa si ɲɛ k'a fɔ don min n'i ma taa sugu la k'o juru bɛ wuli i la tiɲɛ tɛ a ma fɔ i ɲɛ k'a fɔ n'i jiginna tuma min na yanni den ka kɔrɔbaya k'i bɛ sugu bila ko masini bɛ jɔ k'i makɔnɔ nkalon don a tɛ juru bila maa si ye a tɛ juru bila i ye ɛɛ mankutu tiɲɛna jugu dɔw yɛrɛ ko k'a fɔ muso cɛ sabagatɔw olu bɛ kalo naani ko sigi min kɛ kalo naani tile tan ko masini b'u makɔnɔ kalo naani ani tile tan k'a fɔ dɔrɔn Ɛɛ salen a bɛ wele sigiyɔrɔ de la don min na n'i bɛ yen i b'a sara ale baara kɛ n don ye don yɛrɛ tɛ don min bɛ yen wala a bɛ baara kɛ ni mun ye e yɛrɛ ka jɔli cari n'i bɛ yen i yɛrɛ kun na N'i bɛ yen don min i b'a sara n'i tɛ yen i t'a sara wa juru t'i la a ka faamuya o cogo de la nka ɛɛ kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen fankan da dɔw la ko olu p-erelatigɛ da sigi tun y'o de ye walasa faamuya ka kɛ sugumɔgɔw ko olu ta ye sugu ye, unhun, Alahu akibaru, unhun, ɔnhɔn, ta bɛ se ka k'a ye kɛ, unhun, mais ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la, kosɛbɛ, kosɛbɛ, mais Mali sariya minnu de bɛ sen na, unhun, yanni falen ka kɔni ka don o la, un, ko suguw de ye jamana ta ye, unhun, jamana, un, sigidaw la, unhun. u ka seko n'o ka dɔnko n'o wale n'o kɛwale bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ mɛriw de la donc sugu ye mɛri de ta ye suguden e b'i mago ɲɛ a kɔnɔ ni sugudenw tun ta don u tun munna u bɛ salen sara tiɲɛ yɛrɛ la